Ndapereka moyo wanga kuti apeze moyo. Ndapereka moyo wanga kuti achiritsidwe. Ndapereka moyo wanga kuti apeze ntchito. Ndapereka moyo wanga kuti zawo ziyambe kuwayendera. Pamenepo ndi pamene pamabwera chani tsopano? Good Friday. Ndi tsiku labwino chifukwa chani? Chifukwa cha imfa ya Ambuye Yesu ife tapeza moyo. Chifukwa cha imfa ya Ambuye Yesu ifeyo sitizidwaladwala. Isaiah chapter 53

ndi friday yabwino ndithu chifukwa tapeza moyo tapeza chimene timafuna kwa mulungu opanda kufa ndiye kuti sitikhala ndi zambiri ndi chimene ambuye yesu akutiphunzitsa msiku la lero akuti satana amaona ngati kuti ndathana nawo ambuye yesu timuone kuti kodi akhala bwanji mfumu ya Ayuda akuti tamupha pa mtandapo, samaziwa chimene amapanga komano mulungu amaziwa ambuye yesu amaziwa kuti imfa yawo ipangisa kuti akazukeso ndi moyo wamphamvu kuposaso ndi mmene analili haleluya komanso kuuka kwawo kukapangisa kuti anthu ambiriso ataniso apulumutsidwe. Mawu akuti mbewu ngati yaponyedwa pansi ndipo sinafe, akuti mbewu ija singatani ngati sinafe akuti singapindule, koma pokhapokha mbewu imene yagwa pansi ndipo yafa akuti imeneja imabwerano ndi mphamvu. Ndi chifukwa chake tikuona mbewu zathu

kulibeko zipaso kulibeko moyo opanda chani opanda imfa haleluya ngati ukufuna moyo utani kaye akuti ufe kaye ukafa ndi pamene ukhale ndi moyo ambiri timasemphana ndi chimenechi ngati ufuna kupita chisogolo akuti ufe kaye

komano anangoti chabwino ndingozipereka poti ndi chifuno cha ndani ndi chifuno cha mulungu ndi chimene ndinabwerera pa dziko lapansi kumeneko kunali kuzitaya kukhala moyo wozitaya anataya moyo wawo chifukwa cha anthu ena anataya moyo wawo kuti anthu ena akatani akapulumutsidwe ngati ukufuna moyo utaye moyo wako ngati ukufuna moyo utaye moyo wakowo ndi chimene ambuye yesu akutiphunzitsa msiku la lero kodi ndi angati a ife timautaya moyo wathu ndi angati mwa ife timataya moyo wathu kodi tingautaye moyo umenewo mu njira ya mtundu wanji mateyo chapter 10 verse 39 mawu akuti iye amene asunga moyo wake akuti autaya koma iye amene ataya moyo wake chifukwa cha ineyo

akuti iye amene akufuna kundisatira ameneyo azitaye yekha komanso atani aseze mtanda wake kuwasatira ambuye yesu ndikuwatumikira ambuye yesu ambuye yesu anatumikira ifeyo musiku wa lero tikuona ambuye yesu akutumikira ziko lonse lapansi ndiye kuti ndi chikondi chokhachokhacho anaonesa chikondi chawo potitumikira ifeyo potipasa moyo potifera pa mtanda paja ndena kuti nanunso mupange chimozimozi tumikirani iwo amene akuyandikirani atumikireni amene muli nawo pafupi kodi ungamutumikire bwanji nzako opanda chikondi akuti ngati uli ndi chikondi ndi pamene iweyo ungalolere kuti ndalama imene ndinali nayo ineyo inali yondikwana ndekha kuti ndidye pa nyumbapa komano chifukwa cha chikondi changa ndimutumikirenso mzangayu ndimpaseko nayonso adye akuti pamenepo ndikuti ukutumikira munthu wina komano sungatumikire munthu wina pamene iweyo ulibe chikondi sungatumikire munthu wina pamene iweyo sunasatire ambuye yesu

Mawu akuti chani? Mawu akuti, N'chifukwa chake ine ndikukupemphani abale, mwa chifundo cha Mulungu, kuti mupereke matupi anu monga. Akuti pamene wasala chakudya ndiye kuti ukupereka thupi lako ngati nsembe ya moyo kwa Mulungu, ndiye kuti ukupha thupi lako. Pamene ukupha thupi lako ndiye kuti ukhala ndi zochuluka. Ambuye Yesu amayankhula akuti Akuti mbewu ukaiponya panthaka, ngati siinafe singakhale ndi zochuluka. Koma mbewu yokhayokha imene yagwa panthaka ndipo yafa, akuti imeneyo imabala zochuluka. Ndiye chimangatu tikuchiona apachi, tinatenga kachimanga kamodzi kukaponya pansi, koma kachimanga kaja kanaphwasuka ndithu kufa panthaka paja, kenaka natani? Natuluka. yamoyo yamoyo ija inabala zambirimbiri ndiye kuti pamene ngati wewe ufuna kuti upite chisogolo ngati ufuna kuti uchite bwino ndi pamene watenga moyo wako kuti ukhale wakufa anthu amene timaona ochita bwino ndifuna ndikuuzechi palibe amene ungamuone oti akuchita bwino moyo wake uli pasogolo zake zikuyenda komano asanafe pena pake wina wasala tulo

tikapita ku college tikakhozeso bwino kumene kuja tizambe ntchito tizakhale ndi ndalama tizathandizeso anthu ena haleluya ndiye kuti pamenepo ukukonza za sogolo lako koma ukafuna kunjoya panopa akuti moyo umene ukuona ngati ndi moyo akuti si moyo ayi ukutaya moyo uja koma iye amene akutaya moyo uja iye amene akutaya zinjoli panopa akupeza moyo wapasogolo haleluya

mawu akuti ambuye yesu amayankhula palibe amene angauchose mwa ine koma ndiupereka mwakufuna kwanga ine ndili ndi ulamuliro wakuupereka ndi ulamuliro wakuutenganso lamulo ili ndinalitenga kwa atate anga haleluya amakamba za moyo wawo akuti pa za moyo wanga palibe ondilamulira ndili ndi chifu ndili ndi chikhumbokhumbo changa kuupereka moyo wanga komanso ndili ndi chikhumbokhumbo changa kuzautenganso moyo uja haleluya kusonyeza kuti anali ndi kuthekera koutaya moyo akuziwa kuti akuupezanso moyo uja haleluya kodi iweyo uli ndi kuthekera